kuti inu mutenganso boma ndikuyendesa dzikoli bwino mmene mmayendesera kale dpp woye ulendo uno ndiofuna kuti tialimbikise anthu awa kuti akalembese kuti azavote ndiye ndifuna ndione kuti kodi Mavoti apita ali kuti? Chamwamba! Dpp oye! Mo- Mavoti a dadi oye! Mavoti a dadi oye! Kuno ku Eastern Region Mangochi ndiye district yayikulu kwambiri. Tamva naiti? Ndi kumene kuli anthunso ankhaninkhani kuno ku Mangochi. Tamva naiti? Kuti tiwine Mangochi ituluke ikavote. Tamvana? Dpp woyee! Ndifuna ndikufunseni pano, alipo amene akukondwera ndi utsogoleri wa Chakwera? Alipo? Cha, Chakwera akhale kapena achoke? Tiyeni tiyimbe nyimbo ija atani atani Dpp woyee! Kuti Chakwera achoke asazamuonenso Malawi muno ali pa mpando mpofunika kuti inu mukavote. Ndi mawu amenewa mwa ulemu poona kuti tikupita ulendo wautali ndikupempheni inu a President athu muwapase moni anthu anu a pano

Muli bwanji? Ine ndili bwino kwambiri ndipo ndili wosangalala kwambiri kuti mwatiyendera kuno mwatilandira mwaulemu mwachikondi, mwachibale ndikuti zikomo kwambiri mupitilize zimenezo. Yoyamba ndipereke ulemu kwa former First Lady Profesa Gertrude Mutharika komanso ulemu kwa Vice President East komanso Regional Governor East komanso dai na azimayi East komanso achinyamata East komanso onse amene muli pano ulemu wanu komanso ulemu kwa amfumu athu a Kapile kulizo kwambiri mwandilandira mwachibale komanso mwayankhula zabwino kwambiri kuti zikomo kwambiri ine ndi nthawi yamba kubwera kuno dera lino kwamanga mukuziwa kuti ine mkamwini wa kunonso ndiye anthu akuno ndimakukondani kwambiri nthawi yonse ndimakuganizirani kwambiri choncho ndi osangala kwambiri kuti mwandilandira dpp oye zimene mwanena afumu tazimva zimene tazimva za misewu za njala ndikuziziwa za mavuto osiyanasiyana ndikuziwa zimenezo kwakuti tikabwera pa september 16 chaka chamawa zonse zimenezo zizatha. Dpp oye! Chifukwa ife a dpp timadziwa kupanga misewu komanso timadziwa kuthetsa njala pa 2017 2019 ife tathetsa njala kuno ku malawi ndipo tizachita zimenezo tikabwera chaka cha mawa choyamba ine ndabwera ku- kuno kuti ticheze pang'ono chifukwa kuno nthawi yamba ine kubwera kuno ndicheze kuti ndikuziweni komanso ine mundiziwenso ndiye mu- mu- pa 20 september mukuziwa kuti pakubwera chisankho eh? ndiye kuti muzavote dpp he osayiwala he ndi chimanga folo basi eh? komanso ndi nkhope kuti muyiziwe pang'ono msayiwala yani ndi magalaso magalaso okuda msayiwala amene muzangondichonga basi eh? tamvana zimenezo ine ndabwera kuno kuti ndikusimikize kuti ife tili ready kukonza dziko lino kubwera dziko lino komanso kuchosa boma lovunda limene pa- pakati pa ku lilongwe dpp oye tizachosa limenelo tili ready koma kuti Bomali lichoke pafuna kuti muzavote tamvana zimenezo kwakuti muzavote ndiye kuti muzalembesenso eh? ndiye mwayamba kulembesa ndi angati amene alembesa pano oh, very good, very good. amene ndi angati amene sanalembese sanalembese nonse mwalembesa ah, zaboza zimene singalembesa anthu nonse mukuninamiza eh? osanamiza iwe koma ndili osangalala kwambiri kuti anthu ambiri mwalembesa koma amene musanalembese muli masiku 4 mpaka na pa 11 ndiye mukalembese ndikuona pano anthu a- achinyamata ambiri sindikuona anthu achikulire koma mukapita kumu- mukauza makolo anu e kuti amandipatsa moni kuti adadi akuti moni chachiwiri muwapemphe makolo anu kutinso akalembese chifukwa aliyense kaya ndi wachikulire kaya ndi wang'ono akalembese dpp oye tamvana zimenezo eh? tikatero tikalembesa ndiye tizachosa boma limeneli kuti boma lathu libwere dpp oye komanso ine munamva kuti navomera kuti ndiyime ine ndinapumatu 2020 koma anthu andifunsa kuti ndibwere ine ndinavomera choncho chaka chamawa ndikuyima komanso ndikuwinanso dpp oye dpp oye koma kuti tiwine ndiye kulembesa kuja komanso kuzavota tamvana zimenezo eh? chipani cha dpp chili bwino kwambiri nthawi ino munamva kuti kunali mavuto eh? kutengana ku khoti kukokana kumenyana kwa zonse zimene zatha anthu amene ali osokoneza dpp tathamangisa anachoka Pakali pano tonse tili ogwirizana everybody tili tonse ogwirizana kumpoto kumwera kumawa pakati tonse tili ogwirizana kuti chaka cha mawa tili pambuyo pa adadi dpp oye ndipo tizalowa mboma chaka chimenecho komanso ndipemphe anthu amene munachoka mu dpp ena kaya munapita ku ppp kaya ena munapita ku utm Kaya chani chani chani. Muli ndi ufulu wobwera ku dpp. Dpp oye. Nonse mubwere kuti tonse tigwirizane manja. Tiyende limodzi ndi mpingo umodzi komanso mtima umodzi. Choncho amene munachoka muli ndi ufulu kubweranso ku dpp. Choncho ife tikabwera ife tikabwera chaka cha mawachi Tidzakonza mavuto amene mukukumana nawo ngati nkhani ya njala, kukwera zinthu, kaya ndi chimanga kukwera, kaya ndi chimanga kukwera, kaya mafuta kukwera, kaya mchere kukwera, kaya shuga kukwera.

ma community college, malata ndi simenti, misewu zonse zimene tizachitanso tikabwera mboma. Komanso kuno Mangochi ndi ndi program ya ya bwalo la ndege ku Mangochi airport ku Namiyasi komanso five star hotel Cape Maclear ndi mzinda watsopano amati Resort City pa Golomoti paja pakhala mzinda watsopano waukulu kwambiri chomwe nanena kuti kufuna kuti Mangochi akhale ngati Acapulco mmadziwa Acapulco mmadziwa ndi mzinda waukulu ku Mexico kumene kumakhala the, the biggest resort in the world ine ndifuna kuti Mangochi akhale ngati Acapulco kundi ndege bwalo la ndege anthu azichokera kaya ku, ku england kaya ku russia kupita straight ku mangochi osayimanso pa lilongwe ayi straight ku mangochi koma kuti zonse zichitike ndikuti tiwama ndikuti tibwere mboma choncho tatsimikizana eh? kuti ndithu muzavota eh? osanamiza eh? komanso osalakwa ngati pa 2019 paja pajatu munalakwatu pamene paja eh? munavotera anthu ake munavotera anthu amene anakunamizani kuti muzidya katatu eh? pano mukudya katatu ngakhale kamodzi mukulephera kudya kamodzi ndi anakunamiza amenewo nde ready kuti tili ready chaka cha mawa pa september 15 kwakuti akuchoka ku sanjika palace akuchoka amenewo ayambe kumanga katundu wawo kuti renti yatha imeneyo kuti pa 17 september Ine ndikupita ku Sanjika Palace. Ewing oye! Choncho Ambuye akudalitseni nonse. Tikupita kutali, tidzabweranso nthawi ina kuti tidzacheze. Koma musale bwino, muyende bwino.